aa kalata yochokera kumudzi ku malawi obwande mukuti chani achimwene landani moni wamafuta ankhosa kuchokera kuno kumudzi kwanu ifeyo kunobe sikuti zikutiyendera kwenikweni komabe tikumuthokoza mulungu kuti akadatisungabe moyo Zinazo amwene ndi ntchoncho basi tipanga bwanji nanga. Akhweze basi azandiguliraso sitamp patsiku lalero achimwene amandiuza kuti obwande noo musasiye kulembera achimwene anu kalata mupitilizebe ndimathokozatu achimwene chifukwa cha mtima ngati uwu kungoti khweze buses monga ndimakambira muja achimwene ndi bus zabwino kwambiri maulendo apa bus amakhala okoma kwambiri ukamayenda ndi bus za khweze Zakhala zodalirika kwa nthawi yaitali tsopano. Panopa munthu sungakambenso za ulendo wa pa basi kwathu kuno opanda kutchulapo basi za khweze. Anthu akhoza kudabwa kwambiri kuti kodi awawa amakhala kuti awa? Nkhani za khweze zili apo, kunena zoona achimwene, ulendo wina ndidadandaulapo kuti kwathu kuno zikuoneka ngati zoikapo chidwi pa nkhani za aluso kwathu kuno. Ayi ndithu. Kaya ndi oyimba, olemba ndakatulo, azisudzo, kaya ndi osewera mpira ndi maluso osiyanasiyana, zikuoneka kuti ayi ndithu kwathu kuno sitilabadansoyi. Timangodikira tsiku limene adzatsikire kuli chete. Tsiku limeneli ndiye anthu amakhala busy mathukuta kamukamu. Anali munthu waluso ameneyu. Tidzamusowa. Amapita mu chibokosi chodula, anthu atavala zovala zakuda zojambula nkhope ya malemu. maliro kuchita kulowa nawo mu sitediyamu kuti timupatse ulemu wotsiriza ndiye kumaphedwa ng'ombe anthu adye koma nthawi imene anali moyo ayi ndithu opanda ti mmodzi yemwe kuonetsapo chidwi ndiye kuti timakonda maliro kwabasi kusiyana ndi anthu amoyo eti ali moyo kumakhala kumunena munthu aa iye akuchitira dala ndalama zake ankangodya n'chifukwa chake akuvutika choncho heyi iyeyu sankaganiza zosunga bwanji ndiye umadzifunsa kuti kusunga kwake ndalama zake zitizo kodi munthu umasunga kandalama ka m'manja ndikudziwa mwina mwake mwadabwitsika kuti kodi obwande nkhani imeneyinso ndiye itiiti yayambira pati ayi achimwene nakumana naye mkulu wina wake adali osewera mpira odziwika bwino kwambiri amamwetsa zigoli osati masewero sitediyamu imadzadza anthu kubwera kuti adzaonere iye anali katakwe pa nkhani yoona golo achimwene adasangalatsa anthu kwambiri. Panopa achimwene ndi amene akumatinyamulira matumba, kusenza ndithu matumba ngati waganyu. Amandiuza kuti kudya kaya anadya liti kaya? Panopa ndithu salinso mwa kanthuyi. Ndisaname, n'tamuona nnakanika kudya chakudya. Zoona? Akulu awa mmene adalili otchuka muja koma zoona! Lero lino amakadikula m'mabwalo ogulitsa delunde, malipiro ake nkukhala chipanda chimodzi cha delunde. Mhm. tikamakamba nkhani ngati izi anthu ena ake aumbombo ambombojani akanga ndi wamba aphungu sataya nthenga ndiye amanena iyayi iwo anali ndi nthawi yawo sanayigwiritse bwino ntchito ndimamva chisoni kwambiri alipo anthu kwathu kuno anthu otchuka anapanga zinthu akupanga zinthu amatisangalatsa kumayiwala nawo mavuto koma kuona nyumba akukhalazo amwene eh, chisatu chenicheni cha khwangwala akamatuluka pena ngati akutuluka pa chizombwe koma tsiku lotsikira kulecherero ndiye eh, anthu amatuluka kuchita kusowa popondera achimwene kusonkhetsa chipepeso chochuluka kuwapatsa abale abale aja ukachimweranso kachaso bwanji simunamuthandize mwini wake ali moyo m'malo mokangalika kupepesa atapita Ndife kafuko kokonda mtembo kwambiri kusiyana ndi munthu ali moyo. Palibe akukamba za aluso pakadali pano. Palibe amene akuchita chidwi ndi kuthandiza aluso pakadali pano. Aliyense watanganidwa ndi zake. Nthawi yokhayo imene aluso amakumbukiridwa ndi pamene akulowa m'manda. Pano nyimbo ya fuko lathu tikumachita kuyimba mpakana mavesi onse atatu. Ufulu chani chani chani chani uko koma zoti tifufuze uja adapeka nyimbo imene ija banja lake lili bwanji ayi ndithu ana ake ali bwanji ayi ndithu kwina kwake kutali bwezi ana kapena abale akudyerera kopsa thukuta la bambo wawo koma kuno hey, dziko langodzaza ndi ambombojani owumira kopsa kampani koma tsono zowumira kopsa zomangoyika mtima pakupanga ndalama basi waluso waluso wachani atichedwetsa amene mtayeni Azimayi a mpira wa manja aja, ntchembere mbaye, mmene amachitira muja? Koma ndithu ngati dziko kumakanika kuwasamalira? Atsikana pa nkhomaliro kumakanika kukalowa mmalo odyera kugula chakudya? Basi kungokhala cha pakona pena pake kugula ka mtedza kawo ka K50 kokazinga ndi chikapu cha madzi chachikulu kumwa basi? Hmm. Nsapato zenizeni zosewererazi kumakanika kuti azipeze. Kaya akapita kunja kukayimira dziko lathu kukanika kuwaninkhanso ndalama zawo. Pena pake tonse mitu yathu ndi ya round basi, yozungulira. Akamabwera oyimba wakunja ndiye dzindalama phwamwamwa kupereka, wakonkuno ndiye aah tawapatsani nsima ya nkhuku yachikuda awa, basi amenewa zawakwana, it's enough. Tidzakapsya shuwa. Koma amwene, ndiye kuti basi? basi ah, inu mafutawa basi mayankho ake kulibe ndikunenatu izizi za mafutazi basi ndiye kuti eyi izizi ndiye ayi zakwana koopsa tsoka lake anthu ake sakufotokozanso chikuchitika ndi chani kodi chiyembekezo ndi chotani ayi ndithu ali duu akuti kaya makape muziona zitha bwanji achimwene Kamoyo komazolowera mavuto ndi kamoyo kachabe kwabasi, si kamoyo kabwino. Kawapangitsa anthu ena ake asiye kugwira ntchito yawo, adzingoti ah ino ndi mmene zinthu zilili zativuta, nanga ife tipanga bwanji? Basi! Nkhani ya mafuta amwene ndi nkhani imene ndithu ena ake amayenera kuti aionere patali, ndipo apange china chilichonse chotheka anthu asamafike podzidzimuka ngati mwina vutolo iwowo samalidziwa ayi amwene anthu adzithanso pena kuwauza anthu chimene chikuchitika ndi cholinga choti tonse mavutowa tidziyenda nawo limodzi koma pano mizere ya mafuta italiitali palibe oti afotokoze chikuchitika ndi chiyani nanga nthawi inaake tidauzidwapo kuti ayi asowa chifukwa choti ujeni kudali woyimba wina wake wakunja kunoko nde wamwa mafuta onse kenaka ayi koma u- ujeni nkho- nkhondo ku- ku- ku russia ndi imene ikupangitsa kenaka ayi ko- koma uje nda- ndala- ndalama yakunja fo- foresiti ndi imene i- i- ikupangitsa kenaka anangosiyaso ndi mabodza omwe aja timauzidwa aja anangoti zii tibakhala kaye chete basi zioneka zokha madzi kuvuta kuli zii opanda zofotokoza kuti kodi ndiye chikumachitika ndi chani kadziko kungokhalira ayaka a- a- ali pati Ayamba kumakhala ndi mafunso, anthu oyenera kuyankhawo ali duu, atopa mwina kuti azitithunzitsa mtima kapena. Inde mavuto alipo ankhaninkhani, koma mwina sitimayenera kutopa ndi kufotokoza chikuchitika ndi chani. Mavuto ngambiri inde, koma mwina timayenera tidziuzidwa kukuchitika chani, akupanga chani kuti mavutowo athetsedwe, chiyembekezo ndi chotani. Timayenera tidzilimbitsidwa mtima, koma oyenera kupanga zimenezo ali duu. kutisiya tidzilota tokha basi kudikira kuti zifike posokonekera kaye ndiye tidzibwera poyera nkudzayankhapo kuteteza kuti zinthu zisachitike sitidziwa ndife anthu oseketsa kwambiri za msewu wa blantyre bypass munthu wamkulu uja tsika utiyankha ndife okonjwa zedi bolani kachangu tsopano chifukwanso wanyamata mmene akuchitira zitukuko ah tikhoza pena kudzafika nazo 2063 zisanathetu ofunika ena ake adziwuzidwa kuti inde kuli masomphenya a 2063 koma zitukuko zinazi tikuzifuna panopa osati 2063 ndiye mwati ku mwanza sitediyamu zikukanika bwanji ndiye choncho tingatukule masewero athu mwanza neno popanda sitediyamu olo ndi imodzi yosewererako mpira zoona zoona ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi a bwande kuda kunyasalande